ọbara si eje mmadụ ga bụ n'ike ụbọchị ọgụ ma chọọ dike eyi ọ na-emele nwaanyị nwaanyị pụọ na-emele dị ma n'elu elu ụzọ abụrụ ma ọ bụ ebile tie na mmanwụ ya ka ị na-ebe
ai ọdọ m na-arụ alụmalụ Maka
Achọrọ m ịjụ gị kedu ife dị iche n'etiti ọdịnala Igbo na omenala Igbo na enwere ife dị iche n'etiti fa naabọ kedu ife dị iche ee enwere ife dị iche n'ọdịnala na omenala Mm? omenala bụ ejimalụ ndị
gbam
ka ndị si ejikelu so n'omenala ka ndị si eyi akwa so n'omenala ka ndị si eli nri so n'omenala ife ndị na-eli ka ndị na-asọ so n'omenala mana eziokwu ọ nya bụ omenala mana ị bịazie n'ọdịnala ọdịnala bụ ọnatalụchi ọnatalụchi ife nna nna anyị fa ji malụ na nnekwu ife dị ka ọsịsọ ọlụ na nnekwu ife a ya-asọlụ ka ndụ wee dịte aka ka e wee ka isi ya bụ ọdịnala ife dị n'ala siri ife bụ na ọdịnala siri ike ọ bụrụ omenala omenala bụ ejimalụ ndị ka ndị si eyi akwa ka ndị si eli nri ka ndị si Emeka emere mana ọdịnala bụ dị omimi ọ dị omimi ọ dị omimi ka omimi n'ime ọdịnala bụ ife anyị aga ịsọlụ a na-etigbu mmadụ ọdịnala so n'ife anyị aga ịsọlụ ọ bụ na ị sọrọ ọdịnala a na-etigbu mmadụ hmm? maka na ọ bụ na a sị na ọ na-agolibido m si na anụkwa m na eh, okwu e kwuru ṅụa iyi mana Ee, eziokwu okwu e kwuru ṅụa iyi etose etose ma asị m wụrụ aba etose ee. ya bụ okwu e kwuru ṅụa iyi maka ọ bụ ya na ose na-abụ agharịta na etose anyị kwekọrịta ọ bụlụ ife anyị ji na-alụ ka anyị na-aṅụ n'iyi ma ọ nya nwa ya bụ ọdịnala ya bụ ife dị iche Mm. ọdịnala bụ ife a sọlụ ife a ya-asọlụ imechi ee ị malụ mgbe ị ya-enye ndị nna nna gị ma nri ị malụ mgbe ị ya-ewefu ee ewepụtara ibe ife ba lie ka ọ wee kwalụ gị ahụ- kwa- kwapụtara gị ahịa ka ị dị ka ibe gị na-adị ya bụ ọdịnala Mm? ọ bụrọkwa ajọ ife ọ bụrọkwa njọ maka a nọkata aghọtahie ife na- na ibe na-eso ọdịnala abụchakwa ife ya eji ọkụ mmụọ ọdịnala bụ nsọ nsọ ndebe iwu ala maka na-etigbu mmadụ hmm. daalụ rinne o kwesịrị na onye na-eme ọdịnala dịka e si eme ọdịnala maka i nee anya kịta ndị mee ọdịnala gboo gboo dịte ndụ aka mana a bịazịa kịta a nọ nwa ị ga-afụ ndị sị na fa na-eme ọdịnala mana ife fa na-ewere nke a erie m ego o kwesịrị na ụdị ife a ga-adị
ị ma na ka ọ gụrụ onye ibe niile ga-anasị maka ọ gụrụ onye ọ ma-ana ọ n'eziokwu.
Ee? ọ chaa sị gbute ọ charọ sị gbute jụkọta fa ka isi na anya dị ba maka na onye sị ka ọ wọ ụkpaka ife ọ mị n'elu ga-eji isi wee kee n'ana ọ n'eziokwu. ee ya na ọ dịkwa n'ụka o nwere ndị sị na ba abụrụ ndị amụma mana ba abụrọ ndị amụma ọ dị Mm?
the more you look the less you see n'ọnụ n'ọnụ iti n'ọnụ ndị iti ọ n'eziokwu ya na ọdịnala bụ ọdịnala bụ onye maara ibe dị na ya mara ibe dị- dị- ibe bụ nsọ ya na-asọ ya bụ nsọ Mm? ihe e me ihe e me tupu na ya akali ụka ma ọ kwere dị aṅa o yipụgo akpụkwụ gbalụ ụkwụ nkịtị Wa- iji gwa gị na ibe ọ na-akwụ na ọ kwụ n'eziokwu na ọ bụrụ na na o kwute nke ọjọọ ya bụ okwu ọjọọ o kwuru solie naba bie o kwute nke ọma ya O solie solie naba nawa. bie ya bụ ọ nya bụ ibe dị n'ọdịnala Okay. Mm. daalụ rinne biko kezi ife ị na-agwa ndị igbo ka e wee chekwaa omenala anyị maka i lezie anya ị fụ na a na-agba ọ dị ka a na-agbazi ọsọ mana ọ kwesịrọ ee ibe na-eme ka igbo bụ igbo malụ bụ na omenala abụrọkwana amaghị chukwu omenala abụrọkwana ama ejeghị ụka omenala bụ ibe ya ga ịmalụ ịmalụ ka ndị nna nna anyị ba si wee dị wee dị ka nka bakala isi ee ejeghị masị ka e zele agbọ nka agbọ na aka nka ya na nke ibe ọmụma awụ ọma ọma akwa awụ arụ mara onwe ya ọnya akpa ọnya akpa eni ozu mara onwe ya ya ka anyị malụ na ibe nna nna anyị ba mere ibe ba sọrọ ka anyị sọọlụ ka ndụ anyị fọrọ anyị Okay. Mm? Em, maka nke onye metekwala o were isi e bulu ọ n'eziokwu anyị kene gị Agbogidi nnukwu mmadụ ee ee tata ka mma n'ọka ka isi ejeri ọ garazi eje mmadụ gbuo dike ụbọchị ọgụ ama a chọọ dike